suas d'fhéadfadh scór d'fhéadfadh cúl a bheith ag Bleá Cliath anseo má oibríonn i gceart. Flannery ag dul chun cinn. Flannery! Isteach sa gcúl! Bhuel an soicind gur léigh sé an bhris. Thapaigh sé í Ross O Sullivan. An uair seo thaobh láimhe deise ag O Sullivan. Agus tá mé ag ceapadh go bhfuil sí sin thar an trasnán. An-scór! Chéad phointe ón imirt faighte ag Bleá Cliath. Rinne sé an ceann cliste de Seán Cullerton. Damhsa beag ag Cullerton le spás a chruthú. Ba cheart go mbeadh scór aige. Agus tá! Drochtheagmháil ag Kiernan agus í faighte ar ais ag Bleá Cliath. Bhfuil scór faighte ar ais acu? Tá! Go hálainn, tá sí ann! Richie Hession an chéad cheann faighte aige sin. Trasna ar Fleming. Pas cliste d'fhéadfadh cúl a bheith ag Bleá Cliath. Faighte ag Cullerton. Bhfuil sé in ann í a fháil? Tá! Cruthaithe ag Hayes. Muinín anois aige. Chuir sé faoi, bheadh sí seo gleoite mar scór agus tá sí ann! Agus an ceann seo trasna an chúil, d'fhéadfadh cúl a bheith anseo acu, ba cheart go mbeadh, á, sábháil, déanta ag an gcúl báire, tagann sí amach arís, falla le Sullivan agus cúl eile mí-ádh. Faighte ag Fitzgerald, fear Naomh Jude. Buailte ag Fitzgerald, á, tá sí sin í fhéin ann, an-scór ar fad ag Ciarán Fitzgerald. Chéad leath. An ceann sin buailte fada aige. Briseann sí sin imeall na cearnóige, tá sí faighte agus cúl! An darna ceann faighte ag Conall O'Sullivan. O'Mara, Cian casann sé taobh amháin, casann sé an taobh eile ach casann sé an sliotar isteach thar na postaí agus an chéad scór faighte ag Contae na hIarmhí. Ar fheabhas ar thaobh láimhe clé agus tá sí ann! Ah, sin an-scór ag Luke Hayes. Ar fheabhas ar fad sa gcéad leath agus scór dochreidte. Ceann sin smachtaithe ag Hayes, ceann eile aige. An bhfuil? Tá. Hayes lena dharna pointe sa dul aimsiú seo. Burke ag imeacht leis, captaen na foirne. Teastaíonn scór mór. Sábháil déanta ag Hugh Leahy. Bheadh sé sásta go mbeidh sin chomh hard an tsraith san. Gearradh trasna. Casann sé amach agus bhfuil sí sin ag MJ. Tá mé ag ceapadh go bhfuil. Scór maith ag MJ Long. Briseann sí go Hession. Áit Kane. Anois Kelly. Agus ba cheart go mbeadh scór éasca ag Conor Kelly agus tá. Ceann deas suas san aer. Fir mhóra, sin tá sí faighte agus d'fhéadfadh cúl eile a bheith anseo ag Baile Átha Cliath agus tá ag Christian Kane. Gavigan ag tabhairt an pas fada le O'Sullivan. Bheadh sí seo go deas mar scór ag O'Sullivan. Agus an posta buailte ach tá sí imithe thar an trasnán mar sin féin. Tá Burke taobh istigh ó O'Mara, cuardú an darna cúilín ón imirt dhó féin, an ceann sin thar an trasnán. Agus tá difríocht déanta ag O'Mara ó tháinig sé isteach. Neart neart ama ag Cole Condon na guaillí a oscailt agus tá sí sin thar an trasnán. Thosaigh Seán Byrne anseo. Seán ag luascadh agus tá sí faighte agus scór deas faighte aige. Sin an chéad scór faighte ó Gheimhear Thusa. Donal O'Sullivan faighte leis ag Cullerton. Cullerton á fhorchur ag Seán Cullerton. Dán Ó Cúil faighte aige san. Ag an chúl sin ag Baile Átha Cliath. Tá sé arís ag Williams, bhí sin contúirteach. Ó, tá sí sa gcúl. Tá. Tá sí sa gcúl agus cheap an cumann ag Rory Duffy. Spás amach roimhe. Buaileann sé de thaobh na láimhe clé agus buaileann sé í thar an trasnán. Scór simplí ach scór deas. Seo Buckley má oibríonn siad go ceart é. Faighte acu. Fear taobh istigh. D'fhéadfadh an hat-trick a bheith anseo. Bhfuil sí? Tá! Ag Cullerton. Hayes. coinneáil rudaí simplí agus ag coinneáil rudaí ag imeacht do Bhaile Átha Cliath. Dylan Burke ag piocadh suas. Dylan Burke ag tabhairt faoi agus Burke ag fáil scór. Scór deas ar ais. Dylan Burke Cuardú cúilín eile ar an chiotóg agus an ceann sin thar an trasnán. Devine ag déanamh go maith leis an ceann sin a smachtú. Mikey ag casadh agus sin scór deas ag Mikey Devine. Rory Flannery le Dara Rudaí. Rory eile Duffy ag imirt go maith chomh maith. An sé sin an cliachtú le scór atá. Is mór mhéid a. Mar is eadh go seachas bhfuil difríocht orthu sa dá cheann. Bhí seo.